Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero? It's
mwana woopsa kwambiri kupitirira kulankhulirapo zina ndi zina zimene zikuchitika muno mu dziko ndipo mopanda mantha mu dziko la democracy olo nditatchulidwa mayina motani kuti ndine kasongo ndikamalankhula ndimakhala kuti ndalandira ndalama kuchokera ku zipani zimenezo zimakhala zilibe ntchito ndipo ziwani kunena kuti malangizo amene the dc amapereka ndimapereka pokonda dziko langa pokonda Malawi pokonda zipani zimene zili mu dzikolo ndipo zili ndi iwe kaya ndiwe an individual kutenga malangizo amene ine ndimapereka kapena ayi Zilinso ndi iwe kaya ndiwe wa ndale, kuwatenga malangizowo kapena ayi. Zilinso ndi inu kaya ndi chipani chanu, kutenga malangizo amene ndimapereka kapena ayi. Ubwino wake malangizo ndi aulere, koma chimene mungadziwe n'chonena kuti munthu amene amakulangiza ndi amene amakukonda. Ngati munthu sangakulangize ndiye kuti samakukonda. Vuto la anthu andale ambiri mmafuna muziuzidwa zonama simmafuna muziuzidwa chilungamo. I have discovered over the years kunena kuti andale amafuna aziuzidwa zonama aziuzidwa mmakutu mwawo azimva zabwino zokhazokha kuti munthu ukhale pa relationship yabwino ndi wandale umayenera kuti uzimuimbira foni kapena ukakumana naye uzimunamiza iye ndiye kuti amakondwera kwambiri koma kumuwuza kuti bwana mu constituency mwanumo ayi anthu akunyinyirika akuti pakuti pakuti simukuchita bwino wandale samafuna kumamva zimenezo kumuwuza kuti muchipani mwanumo mulibemo ma structures ndipo musamadalire 1 million votes ya, ya, ya 2019 Komanso musakhale ndi nthawi yonyozana, kufuna kumachitana impeach mu chipani mwanu. Kuteroko mukamapangana impeach kapena miseche, chipani chanu sichikuyenda bwino ndiye amakatembenuka tsopano ndikumakanena kuti aah amene uja ndi Kasongo, amene uja amapasidwa ndalama ndi dpp, amene uja akuoneka kuti wasamira kwambiri ku udf, amupasa chibanzi. Ndi mmenetu andale amachitira. Choncho malangizo anga mamawa uno kwa andale nonse, musazinamize. Palibe wa opposition amene akapeze 50 plus 1 yekha. Ichi ndiye chilungamo chake. Zili ndi iwe uchitenge usachitenge. Koma pali ena andale amene akuzinamiza kuti ati ulendo umene wa 2025 akaima okha, kuzimva shuga, kuzimva kuphunzira, kuzimva kukhala ndi anthu. Ndiye ndinangofuna ndikukumbuseni kunena kuti analipotu anzanu okondedwa otchuka amati akaima pa podium anthu ndikumasangalala nawo anthu ndikumawasiya mma status koma chisankho chitabwera sanakapeze 50 plus 1 ndiye inu azipani zosusa mwagundika kumapanga matama a ife ndi ophunzira timaziwa za economy a ife ndi patali ife ndipo tikamapita ku chisankhoku tikayima tokha sitikufuna kuyima ndi munthu musazinyenge ndi chala ichi ndi chilungamo chake pamene mukumapanganso ma meeting yanu muzipanga ma meeting ya honesty osamapanga ma meeting ya miseche kuteroko mwagundika zipani zina mufuna muzichosana muzichipangana impeach posachedwapa kukhala very very kukhala a very sour trouble a difficult time mu zipani zina chifukwa ena akuzitenga kuti iwo they are untouchable but the truth of the matter is whether you like it or not mukuyenera mupange mgwirizano and in fact izi ndi zimenenso amalawi akufuna amalawi ambiri akufuna opposition mutapanga mgwirizano ndiye pali manjanjawidi ena amafuna kuti akamayandikana ndi president asamamuuze chilungamo azimuuza zonama zimene agwirizana iwowo ndi akazi awo iwowo ndi abwenzi awo kumamunamiza munthu wamkulu kunena kuti all is rosy all is rosy ameneyi ndi amene ati akagwetse chipani cha mcp chifukwa ku mcp ngati kuli mavuto azipani mcp ili pa nambala 1 mcp kutereko lazarus chakwera uja wazunguliridwa ndi anthu amene amumanga kumaso anthu amene akumati akamapita kwa president uja ndikumamuuza kuti koma bwana mmene dziko likukukonderani kuchokera ku nsanje pakana kuchitipa nkhotakota mchinji bwana inu ndi patali ndipo sikunapezekenso president wina wokondedwa ngati inu paliponse anthu akungoti chakwera chakwera chakwera ndipo bwana chisankho chikubwerachi muzawina ndi landslide ndi mmenetu ati athere kuzimva ndi kumene kuti kuthese utm kuzimva kuti muli ndi kandideti wophunzira kwambiri mukufuna muyende nokha mukufuna muzizitenga inu ngati madolo Kuzitenga kumaliuza ziko kuti ife nde ndi patali tili ndi mavoti apadera okwanira a, a 1 million mwayiwalira kuti chipani chanucho chilibe ma structures chipanicho ndi cha pa facebook malo motanganidwa ndi kumakapanga ma structures mwatanganidwa ndi kuti muzichosana mwatanganidwa ndi kupanga miseche mwatanganidwa ndi kumanyoza munthu akamakulangizani izi izizi izi zozimvazi ndi zimene ziti ziononge dpp kumazitenga kuti ndinu nokha amene muli wopambana simukufunanso kumva za ena anthu ena akangolankhula zonyoza pang'ono ndiye kuti munthu ameneyo watumidwa izizi izi ndi zimene ziti zithese udf kuzimvamo kuti ife a udf ndiye apatali munthu akalankhula osalankhula za atupere ndiye ndikumamunyoza kumanena kuti amene iye akuoneka kuti sali ndi ife candidate wathu ndiye amene ndi patali ali ndi experience izi ndi zimene ziti zipweteke afodi zozimva juicezi bola tiathokoze a afodi ndi anthu ali ndi candidate wokumvako pang'ono amene samazimva mashuga amene amalolera kupita kwina kulikonse ndafuna ndikuwuzeni komaliza kuti inuyo azipani zosusa mukhale pamozi mupange mgwirizano koma izi zomalemba mma facebook kumapita mmisonkhano ndikumakazitama kuti inuyo ndiye ndinu madolo muzalira siku lake limozi anzanu awa sakugona akupanga china chilichonse chothekera kuti zisankho izizi awinenso ndipo tikunena pano ayamba kumangira aja amatchedwa ma, ma TA ma senior group kuwamangira nyumba zawo komanso nyumbamo kuyikamo masikirini ma 72 inches pakana DSTV mkati, kuwalipirira zaka zonse pakana zaka ziwiri pakana kuzafika 2026. Ma TA etu a m'Blantyre mu ena alandira, ena ndi aja anaima pa msonkhano pa Lunzu ndikumakhala ngati akufuna anene za fetereza. A mcp ataona kuti mfumu imene ijayo ikufuna yekha ngati yaapitisa m'madzi, tikunena pano zana zanali, ayiikira DSTV. yosefu buke ndipo apasanso ndalama matiye akudya bwino kwambiri ndipo ziwani kunena kuti malinga ndi kamatchini kathu kabwera aka matelefoni onse a maministers a maphu- aphungu a nyumba ya malamulo mapurezidenti ma shadow ministers titinena oti ndi a zipani zosusa ma president a zisa- a zi- zipani zosusa ma activist osiyanasiyana kuphatikiza chinocho matelefoni athu ali m'matchini muja abwera aja ncholinga kuti azimva zimene tikulankhulana tikamakuwuzani izi timakhala kuti tikungokuwuzani chilungamo chake cha nkhani mukuyenera musamale kwambiri chifukwa anzanu awa ayika in place ma measures okuti athane ndi opposition ina mwa iyo measure ina ndiyoichita split opposition iyo by creating uh, zipani zosiyanasiyana ndi cholinga kuti mavoti a eastern region komanso southern region akakhale kuti agawika kwambiri ndi chifukwa chake mukachiona chipani chimene chabadwa china chilichonse chimene chikubadwa chikubadwa ku southern region mukuyenera musamale kwambiri ndipo izizi sikuti muti muzitenge lightly makamaka inu a opposition muzalira koma vuto ndilonena kuti kulibe mgwirizano unity of purpose aliyense akufuna aoneke dolo aliyense akufuna azakhale president auluse mbendera osakhala kuulusa dziko lonse kuti anthu azimva kukoma ayi koma uuluse mbendera abasi uziyenda pa convoy ndi zimene akufuna atsogoleri athu kuti muombole dziko ili limene lili pa mavuto limene anthu akuvutika kwambiri mankhwala muzipatala mulibe, mabedi muzipatala mulibe, anthu akuchita kugona ena pakhonde ngati ku Kamuzu Central Hospital. Tikunena pano as, anthu amene amadwala nthenda ija imafunika dialysis onse anawasamusa ku Queens. Ku Queens tikunena pano machine amene ajawo amene amathandiza anthu odwala amene ajawo a impsyo ndi zina ndi zina machine amene aja kulibe anawonongeka kalekale ndipo anthu aja anawachosa ku blantyre mwezi wa september kuchoka ku blantyre kubwera nawo ku lilongwe akungowakhundika ngati mbatata ali ku kamuzu central uko ziko limene likuchita boast kwambiri kuti lili ndi ndalama zoopsa ndalama zophweka angogawa ndalama pena paliponse koma akulephera kukonzesa machine a dialysis anthu akuvutika ndipo amene mukulesa izizi inu amene mmazitenga kuti ndinu ma president a opposition tapitani mukaone mmene anthu akuvutikira ku kamuzu central amene ali ndi ndalama ndi amene akupita mwina ku patenazi ku area 36 uko ndi kukathandizika koma anthu akuzunzika koopsa Akuzunzika anthu chifukwa cha machini amene ku Blantyre ko kulibe anawonongeka kalekale dziko la president wa matama ongoziwa kulankhula chizungu palibe chimene akuziwa ndikupempha daily kumayenda mmayikomu kumapempha ndikumapanga matama ngati ali ndi kanthu Tithokoze mwina Donald Trump yo kunena kuti tsopano pakali pano wauchita soften mtima wache uh, wabweza kunena kuti aa nkhani ya mankhwalayi ah, mkati ma ARV ayamba kubwerera muzipatala koma kupanda zimenezo ndiye kuti tikanakhala pa mavuto koopsa anthu akanazunzika koopsa ndiye mukamapanga matama anu kuti simukufuna kugwira ntchito limodzi mudzachita regret izi ndingokuwuzani kuti anzanuwo akonzeka ndipo paja ndinakuwuzapo ninso ndikunena kuti njira ina imene yakonza a, a, a mcp ndikumanga anthu makamaka a chipani cha dpp motere kuti iwe kumene uliko George Chaponda, konzeka you are the next. Nkhani yake ndi ija unapitira kuja ku NFRA ndikukapeza mchitidwe uja wonunkha kumene munakapeza za nzika phwiphwi makatoni makatoni. Lero nkhani imene ija kuli iwo kuli zii sikuziwika kuti ili kuti. Mmati mukayamba nkhani mmazisiyira pansewu ndiye pamene pajapo Palinso ka mulandu kanu a George Chaponda, motere kuti ngati lero simutengedwa ndi mwai koma mukuyenera mutengedwe lero ndi cholinga kuti mukakhale kuja kumatchedwa ku selo kuchokera lero pakana mwina Monday kapena Tuesday kapena Wednesday. Iyi ndi nkhani imene ndingakuchiteni woni inu a opposition makamaka a DPP kuti ka George Chaponda amene ndi leader of opposition leader wa opposition in the house lero akhoza kutengedwa the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child amene sindimaopa unyolo ndimangonena chilungamo chilungamo from Jeza Village TA Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa Kasongo